onye ọbụna ya adị nụ ya utu anyị ya adị ndị akpatara ego ya akpataba ego ndị anụrọ nwaanyị ya anụ nwaanyị ndị alụtara ụnọ ya alụta ụnọ ndị agbara moto ya agbaba moto ndị echiri ọzọ ya echi ọzọ o. ndị nna anyị unu ya adị ndị nna anyị unu ya adị wee liakwa ụmụ unu liakwa ụmụ ụmụ unu anyị bụ ụbọsị oye ife kpọpụta unu tata n'ama irisi na iji wee kpọpụta onye ọbụna tata bụ ka anyị gwa unu okwu maka eh, election pg a na-akwadobe anyị emechago primary election anyị si ka anyị mee mmadụ naabọ agụpụtanụ bụ oke Ụwadiegwu na e, udude spider fa ịbụa dịcha mma fa ịbụa meritichere ịzọ onye bụ pg kama na anyị kwulu ụbọsị oye kwulu na ofu onye ka anyị ga-eji wee jee so that ka anyị wee nwee mmeli n'ofu onye ka anyị ga-eji wee jee because anyị welu mmadụ naabọ wee jee anyị ya ada n'ofu onye ka anyị ga-eji wee jee ana anyị kwulu si na emecha ya bụ election a onye wininu onye nke ọzọ emeri ị ga- ị ga-asupport onye wininu wee jee onwero onwero otu bụ otu udude iche enwero otu bụ otu ọnwa iche ofu ụbọsị oye abụ ka anyị mee gịnị ka anyị bụ Ọ ife nwanne ka a na-eme. Ife nwanne ka anyị na-eme. Ife m na-ayọ ndị ya utu anyị niile ma onye ọbụna ma ndị nne onye na nya mebe campaign nke ya campaign ebidogo onye na nya kpọba ụmụ ya ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụnọ onye ọbụna nataba onye ọbụna nataba ka anyị jeenụ weta na oke lulu anyị on 5th January mbọsị a onye ọbụna pụta n'ama nna ya onye ọbụna ka ọ pụta n'ama moto ya adị mashin ya adị ya ebudo onye ọbụna nkwọ mụnwa bụ chairman and co

ọzọ dị ka ibie anyị nwere onye nke anyị na-azọkwa trejọra ka atụchala Oke Ụwadiegwu anyị atụnyelụ trejọra anyị bụ Ọkpọka 1 to 10 Nne m amanụ

bụ Chukwuebuka Chibuzọ bụ Alụsiego so ka anyị tụnyekwuolu ya o nwere na ife m chọrọ ịgwa unu anyị bụ ndị Ụbalụsioye o nwere na ife m chọrọ ịgwa unu biko ka m na-ayọ unu o nwe ife m chọkwa unu malụ ọ bụrụ na anyị agbarọ mbọ ọfụma ndị isi inyi wee melie anyị ọ kwa Ụbalụsioye ka emeli na ọ bụrọkwa Oke Ụwadiegwu na Ọkpọka ka emeli ọ bụ Ebuka ka emeli Ụbalụsioye niile ka emeli mana ọ ga-adị m mma ọ ga-adị m mma na anyị jelụ weta oke lulu anyị mma like ka anyị je weta no over 33 years ago ka anyị abanyerọ na ya- na ya bụ ọchịchị anwa and anyị bụ Ụbalụsioye win ya ọ ga-atọ m ụtọ rinne ka ọ bụrụ na ọchịchị m a ka eme gịnị ka e win ya biko ka anyị biko ka anyị yọrọ unu o nwere ife ọbụna ga-egbochi na anyị eme nje ebe ahụ bịanụ gwanụ m na m emee ya biko ka anyị yọrọ ka anyị nyere aka jee weta oke lulu anyị o biko ekene m unu onye bụrụ ọnwa na-etili ọra nwere ife ọma ọ na-eme n'obodo